ekene gị onye ọma na-ege anyị ntị daalụ maka isonyekwara anyị n'ụbọchị nke taata n'isi ọmụmụ anyị bụ gọọmenti isiokwu anyị ji aga n'ụbọchị nke taata bụ iwu gịnị bụ iwu iwu bụ mkpokọta ihe niile maọbụ ihe niile edere ede ma ihe edeghị ede nke e kwuru na ọ bụ ya ga na-ezukọta maọbụ na-agbazi ihe a na-eme n'obodo iwu bụ ihe eji mara obodo ọbụla nwere nwere onwe ha nke bụ na ọ bụghị naanị obodo na-enwe iwu kama na o nwere nzukọ ndị mmadụ na-enwe iwu mana ụbọchị nke taata na gọọmenti ihe anyị ga-eleba anya bụ iwu na-achị obodo n'ụwa gbaa gburugburu e nwegasịrị iwu na-achị obodo dị iche iche o nwere ihe ndị a ga-abụ i mee e nwee ntaramahụhụ cheta na ihe iwu ji wee bụrụ iwu bụ na ọ bụrụ na ị daa iwu maọbụ ọ bụrụ na ị mee ihe iwu na-akwadoghị a ga-enwerịrị ntaramahụhụ nke sikwa n'iwu ahụ wee pụta n'ụbọchị nke taata anyị ga-akọwara gị na iwu bụ ihe sekpụ ntị maọbụ isi sekpụ ntị gbasara gọọmenti nke na-eme na onye ọbụla na-agbado anya hụ ebe iwu nyere ya aka na ebe iwu ya kwụsịrị ya kpatara na anyị ga-eleba anya na ebe esi enweta ya bụ iwu ebe mbụ esi enweta iwu bụ gịnị ihe ndị mgbe gboo n'oge gboo enwegasịrị iwu e nwere enwe iwu ndị ahụ nwere ike iwu ndị e kwuru n'ọnụ iwu ndị eze iwu ụmụada iwu ndị igwe maọbụ iwu ndị ọba nke a bụ na ọ bụ iwu a ka na-abụ e kpokọtasịa a họrọ ndị dị mma n'ime ha nwere ya mebe iwu nke ọgbara ọhụrụ depụta ya n'akwụkwọ maọbụ kwuo ya n'ọnụ gbasara otu ahụ otu ahụ ka otu aka ahụ kwa ọ bụrụkwa na mmadụ daa ya bụ iwu a na-enwetakwara ntara ntaramahụhụ na-adị na ya site n'iwu onye ahụ dara na otu o si wee daa ya ọzọ bụ gịnị ụlọ omebe iwu ndị ụlọ omebe iwu dịka ndị nọchitere mba niile dị n'obodo ahụ nwere ike ikpokọta ọnụ lee onwe ha anya ma tụlee mara ihe ndị ahụ na-emebiga obodo mara ihe ndị ahụ na-eweta mkpa na nya bụ obodo mgbe ahụ e wepụta ya bụ iwu tụlee ya kwuo otu ọ ga-esi wee dị kwuo otu ndị mmadụ ga-esi wee na-eme ya na otu a gaghị na-eme ya were ntaramahụhụ manye ya n'otu akwụkwọ ga-adị na mgbe nzukọ a maọbụ nzukọ omebe iwu a a na-ewepụgasị ihe niile na-akpa ndị obodo nwa omekome niile na-eme ajọ ọnọdụ niile dị nwere ha tụnye n'iwu wee dozie ha nke ọma ọzọ bụ omenala na ntọala ụfọdụ obodo nwere omenala mara mma nke ukwuu n'omenala ahụkwa e nwekwara iwu na-ekwalite ya bụ omenala ndị mmadụ ma ọ bụ ndị omebe iwu nwere ike ịga na ya bụ omenala ahụ nweta ya bụ iwu mara mma were ya mebe iwu ọgbara ọhụrụ maọbụ nke ndị bekee kpọrọ constitution o nwere ike ọ bụrụ na otu ndị egwere ahụ si eme iwu dịka na a nwere ọchịchị onye kwuo uche ya dịka ọmụmaatụ n'oge mbụ anyị mara na ọ bụ ndị Gris bụ ihe na-anya eme ya bụ ọchịchị mgbe ndị obodo chọpụtara na maọbụ ndị omebe chọpụtara na omenala ndị Gris ahụ mara mma nke ukwuu bụrụ nke ga-eme ka mmezi nchekwa na ezi ọchịchị tọọ atọ n'obodo ya bụ na mgbe ahụ ha gaa na ya bụ Gris chọọ otu ha etu e si eme ya chọọ otu ha si ekwuwa ya na ewumewu na-eso ya mgbe otu aka ahụ ha ewere ya tinye n'iwu obodo anyị na-eme ya n'ala anyị bụ Naijiria ọzọ bụ iwu ochie cheta na a na-agbanwe iwu agbanwe iwu nke anyị na-eme nke ugbu a maọbụ iwu nke dị n'obodo anyị ugbu a abụghị iwu mgbe anyị nwere n'oge gboo ọ bụrụ na a chọọ ịgbanwe iwu e ọ bụghị ihe niile ka a na-agbanwe e nwegasịrị ihe ndị ọzọ dị n'iwu nke ọzọ e nwere ike iwebapụta si na ya tinye na nke ọhụrụ ka ọ wee na-aga nke na-eso ibe ya bụrụ mkpebi ndị ụlọ ikpe ma ọ bụ ndị ọkaikpe a bịa n'ụlọ ikpe maọbụ ọkaikpe e nwegasịrị ihe dị iche iche maọbụ iwu maọbụ mkpebi a na-enwe na-enye ndị obodo ume mgbe ahụ e mere ya ọ bụrụ na ọ dị mma e were ya mee iwu obodo o were na-aga ọzọ bụ gịnị nzukọ kansụl omebe iwu tupu e mebe iwu a na-enwe kansụl a na-eguzobe kansụl ahụ ihe ha na-ahụ bụ ile anya n'iwu ndị obodo dị iche iche na ebe a ga-enwe mgbanwe na ya ekene gị maka isonyere anyị ndewo